aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuli chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido
achimwene muliko bwanji mu tsiku la lero ife kwanu kuno kuchikumbeni ayi ndithu mulungu akutisamala tsiku tilibe kudandaula kwenikweni koti dandaula chani chaka chatha kale ichi achimwene si januwale kodi uno Ah, basi chaka chatha kale ichi. Ndikumati ndikamayankhula zimenezi, eh, kafadala akumakwiya nane kwambiri. Akumandinena kuti, obwande, koma zokuonerani, mukulankhula bwanji zoti chaka chatha kale ichi. Anzanu tilibe kalikonse, tikuvutika. Ish, zimenezo ingozisiyani basi achimwene. Mlamu wanga kafadalayu, koma ungoona kukhala osamva. koma kumulangiza kokha ndiye munthune ndakhala ndikuyesetsa ndithu kungoti munthu wakeyo achimwene chifukwa ndiye ee mwezi wapitawu mlamu wanga wavuta kwabasi kuno sizinali bwino achimwene amachita kumunyamulizana anthu muwiribala kabanga atakolola nyonga zake zonse lero lino ndikamalankhula kuti a kd musadandaule chaka chatha kale ichi ngati akumenye mbama amwene koma malangizo ndiye tidapereka Kungoti mlamu wangayu amakhala ndi nzeru ndalama zikatha basi. Koma ndalama zilipo ndiye si makani ake yi. Kumuuza chinthu osafuna kumva. Pano akugwirika a KD chifukwa nthumba mwawo mulibe kalikonse. Ndalama akazipeza zimachita kukhala ngati zikuyabwa nthumba. Nthawi yomweyo amafuna kuti azidyeretu zitheretu basi lero ndi awa kd diso lili mbuu kumangoyang'ana ngati mamba omeza kalikonyani pano amamuuza mwana wanga uja agoloso kuti akuti akukonza zoti mwina mwake ayambe urastamani ndiye ndimamuuza kuti asayerekeze urastamani omauyamba chifukwa choti nthumba mukuoneka kuti zasokonekera anzawo kuti chikhalidwe kaya chimenechi sichibwana ayi mmene amachitira kafadala khisimisi yapitayi zimachita kukhala ngati kuti ndiyoyamba komanso yomaliza ndiyomweyi basi ndi adyeretu pano ndi awa kd ayambapo kuwavutitsa anzawo kuti awakongoze kena kake kena kake akawamana ndiye kumawada anzawowo kuti a anthu oyipa inu anthu opanda chikondi inu kumawachitira nsanje ena amene sadachite chinkondo kwambiri polowa chaka chatsopano Ndinakuwuzani kale achimwene kuti zina zimene anthu kuno timazunzika nazo, timazunzika nazo chifukwa chosafuna kumvera uphungu pa nkhani ya kasamalidwe ka zinthu. Nsima yoyenera kudya anthu asanu, koma munthu mmodzi kuyikhalirira yekhayekha, koma ndiye idyeni, kamimba kamveke mbaa! Mawa lake kuyambaponso pakalapakala kufunafuna kokasaka chakudya kuti chipezeka patipati. Pena pake mmene timachitira zinthu zathu achimwene zikumatipangitsanso kuti Phompho limene lilipo pakati pa olemera ndi osauka lidzipitirirabe kukula. Kuchita zinthu molimbika sitifuna. Timafuna kudyeratu, zamawa sizidziwika ayi. Kumayendera mwambi uja wa papsa tong'ola sudziwa mtima wa moto. Kusungako zinthu zina, kaya khobidi kumene sitidziwansoyi. Chimanga ku Chikumbeni kuno timachiyamba chili m'munda mondokwa koma ndi zidebezidebe kumawiritsa, kumatafuna. Tsiku ndi tsiku kumachotsa zidebe ziwiri. Nthawi yokolola ikafika umadabwanso kuti munda wonse uja ndikukolola zomwezi? Basi anthu a m'mudzi mwa Chafera Nthengo muno ndi achipongwe andikawa. Kenaka kachimanga kochepa komwekonso kumayambalako china nkumakazinga. mmawa masana madzulo kukazinga kumadabwa ano tikafika mwezi wachisanu pa chaka chimanga chonse chitatha kenaka ndikuyamba kuloza zala ena sakutithandiza ayi timayenera kusintha kaganizidwe koma achimwene zina mwa nkhani zimene timalimbana nazo timalimbana nazo chifukwa choti zochitika zathu ndi zochepa tili nthawi yambiri yochita zinthu zopanda phindu malo moganiza zinthu zoti zikhoza kutipindulira Kwathu kuno nthawi ya ulimi imakhala miyezi inayi yokha pa chaka, chonsecho tili ndi miyezi khumi ndi iwiri 12, kusonyeza kuti kwathu kuno timangogwira ntchito kwenikweni miyezi inayi, kulima m'munda, kudzala, kenaka kukolola mwezi wachinayi. Tikatero timadikiranso chaka chinacho. Miyezi isanu ndi itatu imakhala yongodya zokolola zimene takolola miyezi inayi yokha, kuti mwina mwake tilingalire kuti kodi bwanji miyezi inayi mwina ngati midzi tigwirizane, tikumbe maiwe, tizisunga madzi, tizitha kulima ndi kukolola kangapo. Ayitu, nthawi imeneyo tilibeyi. Pena pake tikamavutika kwathu kuno, atsogoleri athu amakhala akudziwa choona chimene chikhoza kutithandiza kutuluka mu umphawi, koma amakhala kupanga zodziwa okha amafunabe adzitiona tikuzunzika tikumapempha kumakhala pa mzere olandira chimanga chaulere kuti atithandize tokha titukuke samafuna amafuna adzitionabe tikumawaombera m'manja akamadutsa safuna tokha tizizifunsa mafunso tokha tigwire ntchito molimbika hayi ndithu akanakhala ena miyezi isanu ndi itatu ija timangokhala pa chaka ija akanatipezera chochita amwene Koma basi kupindiza manja. Chimanga cholima miyezi 4 yokha timafunanso chimenecho tidye chaka chonse. Miyezi 12 yonse tikudya. Kodi pamenepa ndiye loko kutukukako. Tingatukuke bwanji? Kodi pamenepa njala ndiye ingathe kwathu kuno? Basitu nkhani yakeno imangokhala yogwirana ufiti basi, kubwiritsana tsabola wa kamphiripiri, akuti kufuna kuchotsana uthakati. Timalimbikira zogwirana uthakati izi chifukwa ambiri mwa ife tili ndi nthawi yochuluka kwabasi. Mwina mukudabwa kuti Obwande, ulendo uno mwabwera moteremu bwanji? Simungakhulupirire achimwene, ndili pano, ndili pa chigulu. Anthu awagwira anamasaina, mchemwali wawo wa a Gize. Simungakhulupirire eyi, awakwirira thupi lonse anamasaina wamoyo, nkhope yokha ndi imene ili panja akuti akufunitsitsa anamasaina aulule kumene amasunga nyanga zawo akuti akukhulupirira kwathunthu kuti anamasaina amapanga za uthakatizi m'mudzi mwathu muno akuti ndi amene akutha ana osalakwa komatu ena mwa amene anamasaina akunamizidwa kuti akuwathawo enawo ndiye mm, ayi ndithu bodza kungotengerapo nsambi chabe nanga mmene analili gilinjala muja loko kumanena kuti munthuyu adachita chokonza sikungotengerapo msambi chabe mudzi onse umachita kumuona girinjala chidakwa cha m'mudzi akumachita kugwa nawo mowa tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi maveta a kachaso akumawaula ziwindi zake ndi zina ndi zina za m'mimba kuchipatala ndikukatsimikizaso kuti a zina ndi zina mkatimo zidaonongeka akuluwa chifukwa cha kabanga nkhani zonsezo zaunjikidwa pamutu pa anamasaina akuti ndi amene adaalodza girinjala adawalodza bwanji akuti adamupepetula kuti adzingomwa mowa basi Eish. anamasaina thupi lonse awakwirira akuchita kuwaopseza kuti vomera vomera kuti ndiwe nthakati posowa mtengo wogwira anamasaina pochita mantha anthu andiphatu awa akuvomerezadi anamasaina pansi pa mtima akumadziuza kuti mwina mwake ndikhoza kupulumuka mwina zinthu zikuwachitikira chibadwireni sanayambe azionako kodi munthu ukamakula ndiye kuti basi umasanduka nthakati kodi munthu tsitsi lisayerekeze kubwera imvi ndiye kuti basi ndiwe magang'anthi koma nchifukwa chani takangalika kukhetsa mwazi wa achikulire kodi zimene tikuchitazi mtendere tidzaupeza ife kwathu kuno mwinatu nchifukwa chake zinthu zathu zina zake zidayima ilipo mizimu yochuluka ya magogo amene tidakong'ontha imene ikumatidandaula ikumati ikationa kumene iliko ikumadzifunsa kuti koma zoona anthu awa tidawalakwira chiyani zoti tsiku lina lake tidzafa ndithu tinkadziwa koma osati kuchita kuphedwa ndi misi chonchi ngati njoka maliro athu kukhala oluluka chonchi osalemekezedwa nchifukwa chaketu lero lino ndakwiya kwa basi anamasaina asiyeni asiyeni odi apa odi apa osamakalima bwanji kumachedwa ndi zinthu zimene kwa nthawi yayitali sizinatithandize ngati dziko anthu akuluakulu 25 amene tapha chaka chatha chokha chifukwa chowaganizira kuti akuchita zauthakati ndiye tapindula chani uthakati watha ah ujeni za msewutu wakumachinjiri ku blantyre ndili serious ndithu achimwene chifukwa ndi e msewuwo palibepoyi mukufuna ndilowe ntchire kapena takonzerani msewu a iyayi iyayi chonde aganizireniko jamani a iyayi sizili bwinoyi ukakhala kumanja muzinda wa blantyre ndi chilengedwereni dziko lapansili msewu watala saudziwa nkomwe